kalaya cogo bɛ ten bɔkari tarawele yanni an b'an da don n balan la Awɔ. min ye an jɛɲɔgɔn an baarakɛɲɔgɔn n'o ye aba mahaman ture arajo santoro ani karantela san bɔkari tarawele kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen o tuma ni aba tulo b'an kan na Awɔ. bɔkari kan an b'a ka bila kɔnɔ yanni aba bɛ don mhm. joona joona ne bɛ n tigɛ don balan kɔnɔ le cikan mhm. fasiriba n'o ye musa seku jabi mhm. jabi a ko sibiri don mm. bɔkari tarawele akara n'o ye gana faaba ye malidenw tun sigilen bɛ ni ka lamɛnli kɛ sabu lamɛnli la dala sumusumuni na a yirala k'a fɔ jagoya fanga min sinsinnen bɛ mali kan n'o ye embargo ye k'a bɛ sɔn ka wuli munna Mm. bɔkari embargo in sigi fɔlɔ damina mali kan ka na bila bi la bɔkari dɔwɛrɛ tɛ malidenw dala bi o de ye gwɛlɛya ye min ye kule ye eh. bɔkari ka taa bila tɔɔrɔ jugu la mm. bɔkari min ye embargo in ye k'a yera mm-hmm. ayiwa aba i ni sɔgɔma somɔgɔw dun quoi baasi foyi tɛ yen kɔri baasi t'i la alamidulilayi bamakɔkaw dun ah, an bɛ an bɛ ala tanu kɔri baasi tɛ bamakɔkaw vraiment baasi tɛ maa si la anba ayiwa aba e ye an ka cɛden ye santoro ani karantela ɛɛ ko kunnafoni bɛ yen kasara dɔ kɛra ayiwa i taara sɛgɛsɛgɛli k'a ko la kasara sugu jumɛn de kɛra buwa jabate n bɛ jɛkafɔ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ naamu sabula kunun wulada fɛ nɛgɛ kanɲɛ tan ani wɔɔrɔ waati la siraba kasara belebeleba dɔ kɛra san kabini bɔra san n'i bɛ taa mɔti fɛ dugu dɔ bɛ commune dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko somɔ ka bɔ san ka taa somɔ buwa jabate a siraba kasara a wa a ka ca kojugu hun sira yɛrɛ man ɲi o ye kelen ye ɔhɔɔ awa a yɔrɔ fana kurubɔn kurubɔn n'o ye tournant tournant o caman b'a la ɔhɔɔ buwa ka mɔgɔninfinw hakili jigi naamu ɛɛ mouvement citoyen denmisɛnninw minnu tora i k'a dɔn k'a fɔ pɔn dayɛlɛ la wabariya pɔn dayɛlɛ o mana to san ɔhɔɔ n'i bɛ taa somɔ de fɛ ɔhɔɔ wa olu ka accident jukɔrɔlali na ɔhɔɔ kunun somatra ale ni mobili personnel dɔ hmm. n'o ye vatiritigi dɔ ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ parce que mobilitigi vatiritigi tun bɛ bɔla mɔti de ale b'a la ka taa bamakɔ hmm. somatra bɔra san ale fana b'a la ka taa mɔti vatiritigi de fali dévier hmm. o tournant kelen na o nana kɛ ni somatra fana nali ye donc u nana don ɲɔgɔn na somatra taara bɔ ka bin fo ka a sen fila janka sanfɛ donc o kɛra sababu ye maa duuru olu ni tora a la muso saba ani cɛ fila ɔ comme min ye blessé sa n'o ye mɔgɔ joginnenw ye o kɛra mɔgɔ mugan ani kɔnɔntɔn nka saba tun b'a la olu fana tun ka joginni bonyana kosɛbɛ sabula o kɛra kolobɔ de ye kolo fracture kɛra fo k'a kɛ kolobɔ ye donc kuma fɔra tuma min na eh, sapeur pompier min bɛ san n'o ka directeur régional Bɛrɛma Kolo mhm. a n'a ka cɛ dɔw u ye wulila ka yɔrɔ magɛn mhm. ka taa mɔgɔw bɔ i ka dɔn k'a fɔ mobili binnen kɔrɔ mhm. parce que mobili binna dɔw kan mm. mais Buwa i ka dɔn k'a fɔ an ka san région hali bile majɛ caman b'a la protection civile kumana ka tulo ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mm. ni jamana ɲɛmɔgɔ m'u kɔfilɛ san na ayiwa protection civile min bɛ a baarakɛminan t'u bolo n'a bɔra mobili la hmm. min bɛ mɔgɔw ta dɔrɔn n'o tɛ girinko problème bɛ san yan hmm. ani fana eh, fɛn min bɛ tali kɛ eh, tasuma fagalan o fana t'u bolo eh. donc tasuma fagalan kɔni t'u bolo hmm, parce que citerne dɔ de bɛ yen min bɛ se ka tasuma faga o bɛ o bɛ Kolo n'a ka mɔgɔw jɛ kosɛbɛ mm. mais kunun n'i tun bɛ yen i tun na makari buna hadamadenw dalen bɛ mobili kɔrɔ mais moyen ma ɲɛnama ma sɔrɔ min bɛ se ka mobili wuli ka b'u kan mais mobili wulila cogo di bon u ye nana farali de kɛ ka na ni girin dɔ ye buna hadamadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka kiriki da kɔrɔ ka se ka mobili lawuli buna hadamadenw kan mm. ça a été trop tard mm, ayiwa sɔgɔmada in na kɔni gouverneur kɔni n'o ye colonel Ousmane ye ale kɔni y'a ŋaniya sigi parce que an ye min bɛ dɔgɔtɔrɔw da k'a fɔ ko ale fana kun ka kan ka taa bɔ i ka dɔn k'a fɔ joginnenw ma mais san i b'a dɔn san dɔgɔtɔrɔsoba an bɛ foli bila ka taa se docteur Nfadama Jalo fana ma a y'a jeniyɔrɔ fin nin baara in na kosɛbɛ mɔgɔ mugan de personnel mugan de mobiliser ra pour que ka se ka nin banabagatɔ ni nin mɔgɔ salen ninnu bɛɛ lajɛlen kunbɛn parce que a ye bɛɛ bolo bɔ baara la ko bɛɛ ka n'a don voilà Buwa ayiwa o de kun ye ayiwa Aba accident kɛyɔrɔ ni san dugu kɔnɔna yɛrɛ cɛ bɛ taa kilo joli la kilo mugan bɔɲɔgɔnko de don kilo mugan dɔrɔn voilà kilo mugan bɔɲɔgɔnko de don kasara juguman de bɛ kɛ yen waati bɛɛ kasara juguman de bɛ kɛ sanga ani waati bɛɛ n'i ko ko sɔmɔ ni san cɛ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn transporteur bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔ et surtout sira yɛrɛ man ɲi bi a sira man ɲi hali dɔɔni na ayiwa Aba mhm. vraiment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ minnu fatura ala k'u dayɔrɔ suma minnu joginna ala ka nɔgɔya don u ka bana la ala k'an famana ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ami amina ala k'o dugawu minɛ ami i Ture merci beaucoup ko merci an b'aw bɛɛ fo aw diyara n ye Bukari Tarawele, unhun, nin tun ye an ka cɛden ye Santoro ni Karantela, awɔ, n'o ye Aba Mahamani Ture ye, unhun, o tuma an ka cɛden don kunnafoni fɛn fɛn bɛ san n'a lamini na, unhun, ale de bɛ to k'a lase an ma diɲɛ maa ka bɔ a kalama, unhun, an bɛ tɛmɛn ni kunnafoni ye, o ka ɲi, Bukari Tarawele, hali bi cikan, un, u y'a jira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen CEDEAO ka lajɛ min tun bɛ ka kɛ Akara, un Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ ko malidenw an fɔr'an jigi kɔ dɛ, unhun, Bɔkari Tarawele k'a sabu kɛ mun ye, awɔ, jamanakuntigiw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye lajɛ belebele fila tun don, unhun, ale ni UEMOA o ɲɛmɔgɔw fana ka lajɛ tun bɛ sen na, unhun, ni jamanakuntigiw tilala, awɔ, UEMOA ta bɛ ninnu bɛ don, un, Bɔkari Tarawele o ta ye min ye wariko baara min bɛ an ka jamana in kɔnɔ, unhun, o tuma an ka jamana ka ciden minnu bɛ yen u ka ɲɛfɔli kɛ, awɔ, Fasiriba ko, a ko di, a ko jamanakuntigiw yɛrɛdama ye ɲɔgɔn ye Mali kunkanko, anhan burkina ah. la guinée mm. malidenw ka ciden min tun bɛ ma sɔn abada olu ka don cɛ la mm. bokari tarawele min kɔni mali ye ko hali bi an gulonnen bɛ fasiriba ko mm. bokari tarawele an sigilen bɛ ka makɔnɔni kɛ tuma min na mm-hmm. lajɛ bannen jamana ɲɛmɔgɔw y'u da don kumakan na k'a yira k'a fɔ hali bi ko malidenw ma fɛn yir'u la min bɛ na ni anbariko wulili ye ka bɔ jamana in da la mm-hmm. o tuma k'olu ka nin anbariko in hakilina bokari tarawele i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye ko juguya tɛ k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ k'o de ye sariya kan sɔsɔ ye ko ni malidenw ye fɛn yir'u la fɛn min bɛ na ni jamana bɔnɔgɔla ye o tuma k'olu labɛnnen don ka mali dɛmɛ diɲɛ labɛnnen don ka mali dɛmɛ bokari tarawele o tuma ko baara bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la min ye nin kɛnɛ in ye fasiriba ko jamanakuntigi saba bɛ yen olu kɔni y'u kangara kosɛbɛ ni k'a jira k'a fɔ mali ka nin anbariko in wulili k'olu bɛ a kɔn Mm. Bokari Tarawele min kɔni ye anbariko ye k'a ka to Mali da la fo Malidenw ka fɛn yir'u la. Aha. Fasiriba ko Ah. a ko n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ Mm. i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi caman bɛ yen Mm. olu y'u ka kanubagaya jira Mm. olu y'u ka fɛ jira Mali la Mm. Bokari Tarawele k'a jira k'a fɔ ko tɔɔrɔ min bɛ Malidenw kan k'u k'o Mm, lajɛ mm, awɔ. a man kan abada an farafin damaw Mm. an ka tɔɔrɔ jugu ta ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ Mhm. tɔɔrɔ min bɛ Malidenw kan Mm. o tɔɔrɔ kelen de bɛ Mali sigidala jama kan Awɔ. jamana caman kan mm. i n'a fɔ laginɛ mm. i n'a fɔ eh, sɛnɛgali mm-hmm. bokari tarawele i n'a fɔ konowari mm-hmm. a ko n'i ye nin tɔɔrɔw lajɛ o tuma an bɛ don ɲɔgɔn bara mm. an bɛ taa minɛnw ta ɲɔgɔn bara an bɛ hakilinaw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ mm-hmm. bokari tarawele minɛn dɔw bɛ mali la t'an sigiɲɔgɔn jamana na u bɛ don ka n'a ta anw fɛ yen i n'a fɔ an fana bɛ don ka taa minɛnw ta u fɛ yen nka ni sira datugura an bɛɛ ɲɛ ah. a bɛ tiɲɛ an bɛɛ ye a bɛ gɛlɛya fasiriba ko a ko min ye abilɛ jɔpu ye mhm. ka t'a bila an ka sɔrɔ ni nafolo minisiri ye olu kɔni UEMOA o ka lajɛw sira taama mhm. bokari tarawele min b'u fɛ maliko la u y'o fɔ o tuma ko bɛn kɛra min kan ah. bokari o de ye zuluye kalo tile saba nata mhm. malidenw ka fɛn yira nin kalo kelen kɔnɔ fɛn min b'a to bokari anbariko ko kɔni a bɛ dan o don ma bokari tarawele min ye kalafilidon ye bɛn kɛra min kan o ye san fila ye wa san fila in bakari tarawele k'a bɛ daminɛ min ye février kalo o y'olu ka kuma ye mm. min ye an ka jamanakuntigi ye mm. o ko marisi kalo tile mugan ni wɔɔrɔ tɛmɛnen fasiriba ko mm. min ye san ba fila ani mugan ni naani ye bakari ni ala ni kira sɔnna ma mali bɛ kalafili kura labɛn mm-hmm. ni ka jamanakuntigi kura bɛɛjɛfanga kɔnɔ ni k'o sigi mali kunna o tuma ko bɛn kɛr'o ma sɔn kɛr'o kan san fila fasiriba ko mm. bakari tarawele o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye jarajɛkulu dɔ ye k'o sigi n'o ye komisɔn ye mm. o komisɔn ka baara ye bakari kalafili kan ka sigi ni dangana min ye a réunion kan ka kɛ ni hakilina minnu ye mm-hmm. bakari tarawele a nafolo kan ka sɔrɔ sira min kɔnɔna la mm. o tuma ko malidenw k'o sigi ko k'o yir'u la mm-hmm. fasiriba ko bakari n'o yirala a ko siga kɔni tɛ min na baara kura kɔni a nun bɛ don a ko min ye juillet kalo tile saba nata ye mm. ni malidenw y'o ta ka UEMOA ɲɛmaaw sɛgɛrɛ mm-hmm. Bakari Tarawele ko siga kɔni tɛ min na Mali ka embargo kɔni a bɛ bɔ an kan ni k'an ka jamana dayɛlɛ ka bila diɲɛ na a ko maa min tun bɛ sira taama ni ɲɔgɔn cɛ mm. n'o ye Nizɛriyakaw ka jamanakuntigi kɔrɔ mm. Goodluck Jonathan ye ni Mali tun kɛn bɛ k'an kɔ don ka taa bila Togokaw ka masakɛ la Faure Gnassingbé CEDEAO ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ k'olu ye maa min sugandi ni ka baara daminɛ Mali kɔnɔ hmm. wa k'o de b'a laban hmm. Faure Gnassingbé k'u ka bonya b'a kan hmm. u b'a bila kɛrɛfɛ Goodluck Jonathan k'a bɛ tila ka segin ka na Mali kɔnɔ ani Mali ɲɛmɔgɔw ye baara min daminɛ Bakari Tarawele ko an b'o baara kelen de kuncɛ ni ka taa sɛbɛnfura laban ta ka da olu ɲɛkɔrɔ o tuma k'o de bɛ kɛ olu ka kumaɲɔgɔnya baara bannen ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le cikan kɔnɔ musa seku jaabi ale ka sɛbɛnni don musa seku jaabi ka fara cikan fasirilijɛkulu kan bɔ jabatɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne tɛ bɔ n ka nin bana in na ah. o bɛn bɛ banabaatɔ da kɔnɔ n'a a kɔrɔsigibaa ye n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de eh, bamako soir de bamako maa min ka fasiri ye nin o ye mayimuna eh, dumbuya ye Mayi ko o n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO o b'a la k'u bara bɔ anw na o b'a la ka anw kɛ maa sugu wɛrɛ ye e ko anw tɛ k'an kana bɔ Turki jamana maaw ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka sɔrɔ bosobaw jamakulu o farala ɲɔgɔn kan k'u kunda anw ka jamana kan o bɛ bisimila bi bi na ka bɛn tarata ma juin kalo tile wolonwula san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka minisiri ye n'o ɲɛsin bɛ an ka usine ko n'an ka jago ko ma n'o ye eh, minisiri muhamudu uldo muhamɛd ye ale tun ye taama kɛ turuki jamana ka ɲɛsin o ma ah. o senfɛ i b'a ye k'a fɔ layirukan caman kɔni kun dila a ma wa o hakilinaw olu de sɛbɛntiyatɔla filɛ nin ye mm. n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana ye ni jamana wɛrɛw n'an tɛnkun bɛ jamana minnu na n'olu bɛ ka anw kɛ u jugu ye ah. i b'a ye k'a fɔ turuki o kɔni bɔn bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ k'a jira k'a fɔ k'a n'a ka eh, jamana sira ah. k'o cɛci ni ka o dayɛlɛ ka di faso maliba ma min y'u ka sɔrɔ bosobaw ye ka taa se maa wɛrɛw ma minnu kɔni bɛ n'u bɛ nafolo labaara izinitigiw nin bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ kulu ye sa bawo kulu min wuli bɛ ka bɔ turki jamana kan k'i kun an ka jamana kan bi n'u kan ka bisimila ka bɛn bi tarata ma juin kalo tile wolonwula ye min ye anw ka jamana ye n'u donna anw ka jamana kɔnɔ u ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ o de ye transition ɲɛmaaw ye o bɔlen kɔ a la i b'a ye k'a fɔ min y'anw ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ jagoko ma ka taa se an ka iziniko ma n'o ye minisiri Mahmoud Ould Mohamed ye o n'o fana na ɲɔgɔn ye o senfɛ i b'a ye k'a fɔ min y'an ka chambre de commerce d'industrie du Mali ye o ɲɛmaaya bulon o fana na o bisimila o senfɛ fana i b'a ye k'a fɔ hakilinaw na falenfalen u ni ɲɔgɔn cɛ min ye u ka entreprisew ye n'o ye turki kɛnyɛrɛye jɛkuluw ye u bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ o sigikan bɛ kɛ fɛn min ye bawo n'i y'a lajɛ taabolo caman de bɛ eh, turki jamana kɔnɔna na ni anw ka jamana mago bɛ jɔ o la o dɔ bɛ tali kɛ anw ka eh, jamana taabolo dɔw kan minnu bɛ tali kɛ anw ka eh, sɔrɔ ko kan ka taa se hakilina wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye sojɔkow ye min ye hali energie ye sirabadilanw o iziniw u bɛ se ka yakubaya cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na an ka kɔɔri min n'o bɛ doni ka bɔ ka taa diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ni usine nana sigi yan mm. o bɛ se ka kɛ sabu ye ni kɔɔri n'a kɔni dilanna anw ka jamana fɛ ah. a bɛ se ka to jamana kɔnɔna na yan k'a bama yɛlɛma k'a kɛ fini ye anw yɛrɛ k'an ka nafolo don a la k'a don an kan na bawo n'i y'a lajɛ min ye ka se ka tile ka a nafa bɔ mm. min ye énergie renouvelable ye panneaux ko ka taa se taabolo wɛrɛw ma Ahan. nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don ba la cogo min na Ahan. min ye jamana ye a ka se k'a ka sɔrɔdabolo ni k'a yakubaya ni a ye Ahan. ka nafasɔrɔsiraw ni k'o bɛɛ lajɛlen jiidi Naamu. min ye aha ka ja min ye da dumunifɛnw ye Ahan. min n'a bɛ wele ko aglo eh, agroalimentaire Ɔhɔ. nin bɛɛ lajɛlen ka se ka o bɛɛ lajɛlen don ba la Naamu. nzolen dayɔrɔw Ɔn. olu bɛɛ lajɛlen yanga bɛ se ka bonya cogo min na n'o ye tourisme ye Ɔhɔ. ani bololabaarakɛlaw olu fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Ɔn. o sira ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin taamakɛla ninnu ka waliziw kɔnɔna na ka na jamana kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye chambre de commerce d'industrie du Mali ye ka taa se anw ka jamana ni jamana ni turki jamana y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu jɛkulu min kɔni n'o kɔni b'a la ka kuma o de ye DEIK ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna u fanga fara ɲɔgɔn kan n'u sera anw ka jamana kɔnɔna na yan mm. o bɛna tile kelen de kɛ sa wa walima o bɛna tile damadɔ min kɛ jamana kɔnɔ u ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni na ɲɔgɔn ye ni ka ɲɔgɔn eh, kumaɲɔgɔnya o senfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ anw ka san 2016 eh, tɛmɛlen ah. min ye nafolo ye o min lakolonkolola k'a labaara turki jamana ni faso maliba ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ t'i jɔ dolari wari ah. o miliyɔn bi naani bɔɲɔgɔnko la wa o tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen bi bi in na i b'a ye k'a fɔ dɔ faralen o yanga kan koyi bawo san 2017 min ye dollar wari miliyɔn bi seegin ani fila ye o kɔni o de kɔni labaarala jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ wa hakilinaw ye fɛn min ye b'a dɔn wa o de ye wulikajɔ ka sabati min ye sefaw eh, eh, dollar wari miliyɔn kɛmɛ duuru ye o de ka se ka labaara ka don ni datula taabolo ni bolofara minnu na ka don sira misɛn ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ min ye turki ni eh, faso maliba ye o kɔni u ka filaninteriya a kɔni a bɛ sanga na bi bawo min ye anw ka jamana ye mm. wa anw fana mako bɛ a la bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO y'a ka dannajuguya kɛ ah. ka eh, eh, eh, banmuru ta k'o yanga anw ka jamana kuncɛ ah. sanfɛ min bɛna kɛ sabu ye ka dɔ bɔ anw ka sɔrɔdabolo la min ye jamanadenw ye u nikun bɛ tɔɔrɔ mm. a lawulikun y'o ye nka min ye turiki jamana ye olu k'u ko k'an k'an sigi ni k'an hakili latigɛ min ye Russie jamana tɛmɛnlen kɔ Turquie jamana olu bɛ n'u tɛgɛ di faso Maliba cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma waasa min ye anw ka jamana sɔrɔdabolo ye a bɛ se ka sinsin cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le Soir de Bamako kɔnɔna na Mayimuna Dumuya a ka fasiri don Bukari Tarawele dɔ b'i gɛn k'i da kasa bɛ bɔ dɔ b'a fɔ k'a muguri k'a kɛ n da ne bɛ n tɛgɛ don joona le pays fasiriba n'o ye Ibrahima Gindo dɔgɔnɔkɛ a ko Esikeyi. M5 RP ah. Bɔkari Tarawele a ye san fila sɔrɔ Maliba kɔnɔ a ko bɛɛ lajɛlen hakili bɛ a la juin kalo don tile duuru san 2020 M5 RP a ŋaniya tara sigibaw fɛ Bɔkari Tarawele k'a daminɛ o don ka na bila juin kalo tile duuru san 2022 san fila a y'o sɔrɔ balo la a ko maa min y'a comité stratégie o ɲɛmaa ye hmm. o de ye docteur Choguel Kokala Mayiga Bɔkari Tarawele an bɛ don min na ko bi hmm. jamana masakɛ n'o ye colonel Asimi Goyita a kɛlen bɛ ka danaya ta ka da Choguel kan hmm. ni k'a kɛ jamana fangabolo ɲɛmaa ye fasiriba ko a ko M5 RP hmm. min ye san fila sɔrɔ kɔnɔna ye bɔkari tarawele o na se ka tɛmɛ ten fufalakiya min ye M5 cɛbaw hmm. a wulikajɔlaw hmm. min ye a maabaw u y'a yira k'a fɔ ko nin ye ko belebeleba ye sabu an bɛ don min na ko bi kuma min bɛ ka fɔ mali kɔnɔ bi bɔkari tarawele ko n'i y'a lajɛ jɔn de y'a yuguba a ko o de ye M5 RP ye sabu jɔn tun b'a dɔn ko ibrahim bɔkari keyita ka fanga bɛ se ka dafiri a don in kama mm. a kun kologiralen bɛ kosɛbɛ mm. a kun banbalen bɛ o n'a ta o ta mm. min ye M5 cɛdenw ye guloki bɔ k'a da a cɛ ni muso k'a yira k'a fɔ IBK ka fanga k'a nege t'an na min ye IBK ka fanga k'a bɛ ka mali lafili a bɛ ka mali ka nafolo k'a buruja a baara ta min ye lakanako ye an ka jamana kɔnɔ doni bɛ ngalama la jamanadenw ka wari bɔkari tarawele maa t'a taa yɔrɔ dɔn a baara ta ɲɛnawolomali bɛ jamana kɔnɔna la dɔw ka fisa ni dɔw ye fasiriba ko mm. ka jamana to ko dɔ ka fisa ni dɔ ye mm. o bɛ o jamana bɛ taa cogo di a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya dɛ mm-hmm. fasiriba ko bɔkari tarawele min ye birahima gindo ye a ko M5 maaw de y'o jateminɛ mm-hmm. a baara ta k'olu ni ibrahim bɔkari keyita jɛra ko ye k'u ye kangari caman d'a ye a m'u ka kangarikan mɛn olu mago bɛ min na bi o de y'a ka wuli ka bɔ yen mm. a ka wuli ka bɔ yen bɔkari tarawele a don in kama a kuma kɛra sogokan in dɔw ɲɛkɔrɔ a ma ɲa min kɔ u sera la IBK ka fanga a dafirila maa minnu y'o baaraw kɛ ko ɲina tɛ se ka k'u kɔ fasiriba ko min ye centre international de conférence de bamako la juin kalo tile duuru tɛmɛnen karidon Fasiriba ko min ye M5 cɛbaw tun bɛ yen mm, Bɔkari mm. Tarawele u taara ɲɔgɔn ye maa min tun b'u ɲɛfɛ o de ye Docteur Sogɛli Kokala Mayiga ale min ye comité stratégie o ɲɛmaa ye jamana premier ministre fana don mm. kuma taara ka d'a ma Bɔkari Tarawele jama ye tɛgɛrɛ fɔ a kun warawara ni k'a fo k'a bisimila ni k'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a fo a ka cɛfarinya la k'a fo a ka kankelentigiya la k'a yira k'a fɔ mm. sogɛli kokala mayiga bɔkari tarawele n'ale tun tɛ eh. a ko min bɛ ka fɔ mali ko la bi bɔkari k'o tun tɛ fɔ sogɛli kɛlen ka kuma ta eh. a ye jama ka tiɲɛ segin a ma mm. a ko i bɛ se k'a fɔ de ko i tɛ M5 fɛ eh. nka M5 ma nɔbɔ mm. bɔkari tarawele ko tɛ tiɲɛ ye a ko an bɛ don min na ko bi mali ye jamana ye jamana min ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo nka yɛrɛmahɔrɔnya tun lafulen bɛ o tuma min ye M5 ka kɛlɛ k'o ye jamana ka danbe a ka hɔrɔnya mm. a ka yɛrɛma hɔrɔnya mm. k'o y'a lasegin a ma an bɛ don min na ko bi ko jɔn bɛ se k'a fɔ ko M5 nakun ma ɲa mm. fasiriba ko ah. a ko n'i y'a lajɛ ah. an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun na bɔkari tarawele ni ka dɔ kusa ni dɔ ye o banna jamana kɔnɔ ah. foroba wari k'a buruja o banna dunko juguya ni ka faso nafolo ta k'i sigi k'i da maranka o banna bɔkari tarawele jɔn bɛ se k'a fɔ ko minɛnw tɛ ka san ka di kɛlɛkɛcɛw ma bi jɔn bɛ se k'a fɔ bi ko mali kɛlɛkɛcɛw ah. bɔkari tarawele k'u bɛ ka kule bi yen hmm. kɔngɔ fɛ bi k'o fana banna hmm. jɔn bɛ se k'a fɔ bi yen ah. ko mali kɛlɛkɛcɛw tɛ ka mali lakana bɔkari tarawele k'i kana kɛ M5 yɛrɛ fɛ dɛ ah. nka M5 kɛra sababu ɲuman min ye hmm, o tuma k'i kan ka kɛ M5 fɛ walima i kan k'i da don o la fasiriba ko a ko maa minnu bɛ ka kule bi farafinna kɔnɔ bi maa minnu bɛ ka kule nansarala bi bɔkari tarawele k'u bɛ u jamu walima u b'u ka nationalité yɛlɛma ka kɛ maliyɛn ye bɔkari tarawele ko kuncili t'o ban bi ala ni M5 sababu hali kɔsa in na hmm. jamana duuru mɔgɔ de kɛra maliyɛn hmm, hmm. u y'u ka nationalité camerounenw ni togolenw ah. a bɛɛ de b'a la u ko k'u kɛra maliyɛn ye Bɔkari Tarawele mhm. fasiriba ko mhm. a ko min ye M5 ye jamana sariya sun ka yɛlɛma don a la Bɔkari Tarawele ko baaraw ninnu donna ah. min ye an ka jamana ye mhm. Bɔkari Tarawele ko baara minnu kɛra M5 fɛ Bɔkari Tarawele baara minnu kɛra Asimi Goyita n'a ka cɛdenw fɛ a bɛɛ bɛ bila maa min ka dangana kɔnɔ ah. o de ye M5 ye. a bɛɛ de bɛ bila M5 ka dangana kɔnɔ hmm, hmm. ni M5 tun ma baara kɛ ah. abada sɔrɔsiw tun tɛ bɔ ka n'a tɔ lase a bɛ gɛlɛya bɔkari tarawele hmm.
fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ assise nationale mun kɛra bɔkari tarawele assise nationale ni ka yɛlɛma don mali sariyasun na a ko o fana ye nɔbɔ dɔ ye min ye mali sɛbɛnfuraw ye minnu tun bɛ san yirika kɔnɔ magamaka la bɔkari tarawele min bɛ taa ni malidenw ka hakilina ɲumanw ye min bɛ taa ni mali tilenni ye ah. bɔkari tarawele ko nin bɛɛ lajɛlen M5 ka danganiya ye fasiriba ko a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni M5 a bɛ wulikajɔ kura min na mm. ni san fila tɛmɛ k'o di jamanakuntigi ma o jamanakuntigi ka san fila kɔnɔ yanni kalafili kura bɛ labɛn Bukari Tarawele ko M5 kɛmɛ ka wulikajɔ minnu kɛ mm. ni ka jamanakuntigi k'a dɛmɛ mm. hali bi ŋaniya bolodalen minnu bɛ Mali kɔnɔna na fo ka taa bila kalafili kura labɛnni na Bukari Tarawele ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma ko nin tɛ farafarali waati ye ko ko bɛ se ka gɛlɛya maaw ni ɲɔgɔn cɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo Bukari Tarawele k'an bɛɛ bɛ jɛ jamana de la. jamana ye an bɛɛ lajɛlen fa tiɲɛ ye o tuma bɔkari tarawele ye mm. ko gɛlɛya min bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ Sogɛli Kokala Mayiga ko nin waati dɔ sera mm. u k'a lajɛ u ka gɛlɛya bila kɛrɛfɛ mm. an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mm-hmm. ni ka mali baara ko sabu ko mali de b'an bɛɛ lajɛlen sanfɛ mm-hmm. kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ ah. Bureyima Gindo dɔgɔnɔkɛ ah. ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Jibi fan fɛ
jɛka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamako Kafo Jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye bɔgɔ tarawele n balan tɔgɔ bɛ di bɔ jabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko info matin info matin Siku Ba fulakɛ nin ye a ka fasiri ye i da tula M5 ka eh, san yɛlɛma ɲɛnajɛ ko kuma min na nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ e ko ni maa minnu jɛra ka tu tigɛ n'o ye semasi ye mm. imam Mamudu Diko ka lafasali tɔnjɛkuluba olu fana olu ka san fila sɔrɔ M5 kɔnɔna na e ko o fana ma eh, kunnafoni di baro sigi wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kari tɛmɛlen ye mm. min ye semasi ye ah. u kɔni n'o ye les partisans de l'imam Mamudu Diko olu ye eh, barodalasigi kɛ kunnafonidi kɛnɛ ka bɛn eh, juin kalo tile eh, duuru ma min kɔni senfɛ u y'u da don kuma caman na n'i y'a ta k'a lajɛ fasiri kɛba n'o ye siku ba ye ale y'a jira k'a fɔ min ye semasi ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ u dɔn hali n'a sɔrɔla eh, farafaraliw nana don o ni M5 RFP ni ɲɔgɔn cɛ waati labanw na mm. min ye ko in tu tigɛ waati ye u bɛɛ lajɛlen de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan wa minnu ye maa kologirinw ye semasi kɔnɔna na a dɔ o yɛrɛ ye minisiriya kɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye Mohamed eh, Saliya eh, Ture ye ale ye kuma ta a ye kuma ta a y'i kanto mm. a y'a jira ale yɛrɛ de fana ye président du club de soutien Eh, de soutien international à l'imam Mamudu Diko n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a jira k'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la m5 rfp e ko k'a ma janfa boloda wa m5 rfp u ye jɛgɛ mɔn kan min kan k'a ma tila o kan kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamana ye k'a bɛ denkan dɔn na halisa min ye mohamɛd saliya ka kɔrɔfɔ ye a y'a jira k'a fɔ m5 rfp ka ɲɛmaa min n'o sugandila k'o kɛ cɛmancɛrɔ fanga fangabulon ɲɛmaa ye n'o ye dɔkitɛri sogɛli kokala eh, mayiga ye kɛmɛ kɛmɛ sara la bi saba k'a sila k'o baara de waleya k'o kɔni eh, sonsoro taala sonsoro nana bawo hakilina ani malidenw jigi kun da bɛ taabolo minnu kan k'o bɛɛ lajɛlen ye k'o si ma se ka sira sɔrɔ bawo n'i y'a lajɛ min ye halisa mohamɛd eh, ture ka kɔrɔfɔ ye ale y'a jira k'a fɔ m5 rp a ɲɛmaa min bɛ yen bi bi in na n'o ye an ka PM ye premier ministre docteur Sogɛli Kokala Mayiga k'a kɔni ni hakilina minnu bɛ ɲɔgɔn na ah. ko maa tɛ k'a taabolo faamu ah. a kɔni ka maaninfinw fara mm. walisa ka fɛrɛ u ma k'o de kɛn bɛ a taabolo ye wa ale ka kɔrɔfɔ baalen mm. min ye Dawuda eh, Magasa ye Magasa ko ah. ko min ye M5 RP ye k'olu kɔni k'olu tɛ a koniya koyi wa olu t'a nɔfɛ fɛn wɛrɛ la u jɛna ka kɛlɛ kɛ ni kan min ye ka Ala ma hinɛna Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita k'a ka fanga ni k'a dafiri o dafirilen kɔ hamina min tun bɛ u la jamana in bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila kan cogo min na k'o kɛn tɛ k'o taabolo n'o sen de ye M5 RP maaw senkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyala a ka maa min n'o bɛ an ka fangabulon ɲɛmaaya la bi n'o ye premier ministre docteur sogɛli kokala mayiga ye ko bawo a ye baara o baara kɛ a kɛlen kɔ premier ministre ye a bɛ farafarali kofɔ a m'i kɔfilɛ maa tɔw la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye semasi ye k'a a y'i jeniyɔrɔ fin wa a jɔyɔrɔ bonyana Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita Ala k'a hinɛ ɔhɔ a ka fanga dafirili la Jara. bawo jamanadenw u bɛ fanga in dafiri waati min na Naamu. jamanadenw k'u kun tɔɔrɔla Han. ko wa ko min ye an ka kiiriko ye Han. k'olu bɛ fɛn min laɲini ka ɲɛsin M5 RP maa ma Ahan. min ye kɛrɛnkɛrɛnya Docteur Sogɛli Kokala Mayiga Naamu. n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ minisiri ɲɛmaaw do- ɲɛ- minisiri ɲɛmaa don bi An. a ka i kɔfilɛ Hmm. maa minnu bɛ yen n'olu faara ah. m5 rp ka marisiw senfɛ n'a fɔra ko u ka kiri k'a kan ka kɛ ah. ko kiriko in k'a bɛ danga jumɛn na hmm. maa minnu ni tola a la yali u ka faali a bɛna to ten ka ɲinɛ kɛ u kɔ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ a ko ko min ye anw ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnen hakilina kura min t'a mɛn ko mali kura ah. ko mali kura k'o tɛ se ka jɔ a sen fila kan fo ka taa sɔrɔla min y'an ka eh, binkanni walew ta la ka maa minnu sɛgɛrɛ maa minnu ka hakɛ taara duguma ni ka sen kɛ k'a tereke k'o hakɛ k'o ka ɲini ka di o kɔmaaw ma o bɛ se ka kɛ sabu ye min ye jamana ye an bɛɛ lajɛlen ka se k'an kuntilenna an filɛli fan o ka kɛ kelen ye ko nka ko jamana min n'a kiri ko n'a bɛ bisi basa la kiri tɛ tigɛ a ɲɛ kan mm. kiri kɔni bɛ tigɛ maa minnu bɛ yen n'olu ɲɛda lajɛla ni siran kɛla u ɲɛ hali n'a sɔrɔla k'u ye ko kolon kɛ jɛn bɛ kɛ u ka ko kolon ma k'o tɛ kɛ jamana jɔli sira ye bawo n'i y'a lajɛ min ye halisa eh, dawuda magasa ye mm. ale y'a jira k'a fɔ m5 rp hakilina ni taabolo minnu bɛ o la mm. ale ni mohamɛd eh, saliya ture olu ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye ah. k'o de ye farafarali ye ko wa ko min ye halisa ko ni taabolo ninnu n'a ma falen ah. k'a bɛ se ka kɛ sabu ye jamana transition n'o y'a cɛmancɛrɔ fanga ye k'a don bisi basa la a ka kɔrɔfɔ baalen mm. i b'a ye k'a fɔ min ye minisiri kɔrɔ mohamɛd ali batili ye ale fana a kumana a y'a jira k'a fɔ jamana in a bɛ dankan min na min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko rectification de la transition o de ye ka sira jɛlen n'a tilelen ni k'o do transition faamaw senkɔrɔ o taabolo min n'o kɛla sabu ye ka Asimi Goyita ni k'a kɛ jamana cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye k'o kɔni ko hakilina in ko n'a ma lajɛ ji ɲɛmajɔlen na ko hakilina in k'a bɛ ɲini ka kɛ kamanagan wɛrɛ ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma bawo taabolo caman bɛ yen ko anw ye IBK gɛn ni hakilina minnu ye k'a jira k'a fɔ bɛnsɛnkɔnidiya mm. maaninfinw ka eh, eh, damakɛɲɛbaliya ka taa se foroba nafolo jugujuguyali ma k'a suɲɛ k'a bila i dufa la ah. i n'i masurunyamaaw k'a dun mm. k'o taabolo ye k'o bɛ senna halisa dɛ ah. bawo i ɲɛda bɛ lajɛ mm. ne ni eh, maa minnu bɛ fanga la bi ko ne n'olu kuntilenna tɛ kelen ye i n'u taabolo tɛ kelen ye ah. k'o kɔni u bɛ kɛ bɔnɛ ye ka ɲɛsin e ma wa u ka kɔrɔfɔw an'u ka taabolo minnu n'u b'a boloda ne kɔni ye tɛgɛrɛmani ta ka o taabolo ninnu sɛgɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye babali kow na ta k'i sɛgɛrɛ wa n'Ala ma jan kɛ n'i yɛrɛ na to a ko dafɛ nin kun ye sɛbɛn ye cogo min n'an y'a sama ka bɔ Info Matin kɔnɔna na Siku Ba a ka fasiri don hali bi bɛ fɛn min na o ma ban Nouvel Horizon ne bɛ n tɛgɛ don fasiriba n'o ye mamadu esi tarawele mamadu ko bɔkari tarawele misiw bɛ si ka ɲɔgɔn tu dugu ma jɛ Bɔkari Traore ni wara ma don u cɛla u bɛ jɛni k'o kɛlɛ, siga t'a la, fasiriba ko, ɔn, a ko Maliden dɔ bɛ yen, awɔ, n'o ye Mamadu Igɔri Jara, un, Bɔkari Traore ko e sigey, un, min ye Mali ye k'a ye tɔgɔ duman dɔ sɔrɔ Igɔri kan koyi, han, fasiriba ko, ɔn, min ye nin économiste in nafolo dɔnbaa, ɔn, wari jidili dɔnbaa, awɔ, wari baara kɛbaa, ɔn, Bɔkari Traore wari donni bɛrɛla o kɛbaa, awɔ, mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka nafolo sɔrɔ dangana minnu na, unhun, a y'o kalan de kɛ ni k'o dɔn, tiɲɛ. Fasiriba ko mamadu igɔri jara e politigimaa don mali kɔnɔ min ye économiste fana don n'o ye sɔrɔ jidiliba ye bɔkari tarawele ko mali kɔni ye promotion belebeleba sɔrɔ ala n'ale sababu a ko min kɔni dankɔrɔba in ye n'o ye mamadu igɔri jara ye bɔkari tarawele an sigilen bɛ politigiko sama sama na a ko mamadu igɔri jara filɛ nin ye hmm. bɔkari ni ka dannaya belebeleba dɔ sɔrɔ hmm. ni ka taa kɛ afiriki santarali ah. o BOA o ɲɛmaaba ah, a t'i sen bɔ politiki la eh, nin y'a bannen bɛɛ ye i t'a bɔ malidenw da pewu ah. bɔkari tarawele fasiriba ko n'i ye jateminɛ kɛ hmm. mamadu igɔri jara a ye wulikajɔ caman kɛ an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ banque international pour le mali bɔkari tarawele ka taa bila BOA la ka taa bila yɔrɔ caman na a ko n'i y'a lajɛ a ye baaraw yɛrɛ daminɛ yɔrɔ min na Bɔkari o de ye bɛdmi ye san mi katotɔ anwzɔn a tilali a ka kalan na ni ka kɛnɛkɛnɛnin ye bɛd tɛmɛnen kɔfɛ wariba ye ka fɔ a taara jamana kɔfɛ min ye jamana kɔfɛla ye a taara yɔrɔ min na o de ye g bisaw ye ni ka taga jateminɛkɛ olu ka bange baara taabolo la mɔgɔ de min ye jamanakuntigi n' ma n'o amadu tun toraur yen san 2008 ah. ale wele bila ma ni k'a kɛ minisiri ye hmm, hmm. bakari tarawele min ye énergie ale ni ji o minisiri an ka jamana kɔnɔ a ko a tor'o sigi la ah. mamadu igɔri jara i b'a ye k'a fɔ wele bilala ma tuguni hmm. ni ka taa n'a ye bank of africa la min ye 2015 ɔ bakari tarawele i b'a ye k'a fɔ wele bilala ma tuguni ni k'a kɛ minisiri ibrahim bɔkari keyita ale ka gouvernement kɔnɔ min ye san 2016 bakari tarawele i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ ni ka segin bank of africa mali kɔnɔ tuguni ni ka taa ka ŋaniya bolodalenw sabati a ko marɔkukaw olu ye jɔnjɔn d'a ma olu ye dannaya caman d'a kan u y'a yira k'a fɔ cɛba min bɛ an ka jamana in kɔnɔ o tuma ko ni malidenw tɛ k'a ka bolo taabolo dɔn olu b'a dɔn a ye kalan min kɛ a bɛ se ka min kɛ ka ɲɛsin wariko ma bakari tarawele marɔkukaw ye jɔnjɔn d'a ma ni ka tila k'a waleɲuman dɔn a b'o sigi kɔnɔ ah. bakari tarawele politiki ko samasama bɛ senna an ka jamana in kɔnɔ mm, mm. i b'a ye k'a fɔ san 2018 mm. k'a kɛra cɛbɔ ye jamana masakɛ kalafi bakari o tuma ma dɔwɛrɛ sɔrɔ zéro virgule pour cent ah. i b'a ye k'a fɔ min kɔni politiki hali bi a kɛmɛ k'a juru sama ah. mamadu igor jara bakari tarawele a bɛ ka labɛn kuraw sabati ni k'i kanabɔ jamana kuntigiya yɔrɔ nɔfɛ nka o de sigi kɔnɔ min ye bank of africa ye u ka jɛrɛjɛkulu sunba bakari tarawele filɛ nin ye k'a ta ni k'a k'a ɲɛmaaba ye farafinna camancɛ n'o ye afiriki santarali ye ah. bank of africa fɛn fɛn bɛ yen ah. ale de y'a bɛɛ ka superviseur general ye eh, a k'i ka nafolo bila a kunna k'i sen bɔ politiki la k'i ɲɛsin a ka banki n'o sara fɔr'i ye hmm. o sara hmm. eh, o bɛ minisiri tan sara fara ɲɔgɔn kan oh, oh, ayiwa bakari tarawele ah. mamadu igor jara a ka nin kunnawolo in bakari k'a bɛ bila malidenw bɛɛ lajɛlen de ka nafa kɔnɔna la hmm, sabu tɔgɔ min b'a la afiriki santarali kɔnɔ min ye faso maliden mamadu igɔri jara mm. bakari tarawele a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ ni mali tɔgɔ de ye o tuma mali tɔgɔ bakari tarawele mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ mhm. o n'a ta o ta malidenw ka dɔnniya malidenw ka wulikajɔ mhm. hakilina ɲuman malidenw na ka taa bila dusukolo la o de filɛ nin ka nɔbɔ mamadu igɔri jara la mhm. o tuma min ye mali tɔgɔ ye ka taa n'a ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ parce que b'a ko a ko an mana kɛ ɲɔgɔn na cogo o cogo jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la nka ni jamana ka e, e siraw nana ah. ka taa bila anw yɛrɛ ka nafasɔrɔ sirakow la mm. k'an kan k'a lajɛ ka ɲɔgɔn makoto siga t'o la o tuma min ye ɲɔgɔn samasama mm. ɲɔgɔn sen sama mm. bakari tarawele ɲɔgɔn burujali bakari tarawele ɲɔgɔn lafili ye bakari k'i b'o de ye politiki ko la an ka jamana in kɔnɔ mm-hmm. ka adamaden danbe bɔ a la k'a kɛ maa lankolon ye k'a kɛ maa suguya wɛrɛ ye ah. bakari tarawele ni ka tila ka dɔ sigi jama kunna ah. min tɛ jamanadenw yɛrɛ ka hakilina ni mankutu duman ye politiki politiki a man ɲi dɛ eh, eh, eh. Alpha Blondy m'a fɔ mais min kɔni fɔ mamadu igɔri jara ye ah. a k'i banba ka nin pɔsi kura in kan ah. a ye janjo minnu kɛ ka tɛmɛ ah. a ka dan o ma politiki sira kan a k'i sen bɔ maliyɛn a k'i tɔgɔ bɔ maliyɛn da kɔrɔ pewu Alpha Blondy ko i bɛ t'i ka nafolo to u b'a minɛ k'a dun ouais monsieur le ministre tout va bien voilà. u b'i nɛgɛn nɛgɛn k'i ka wari dun ka tila ka i kɔrɔfɔ i yɛrɛ sigilen ɲɛna ko u bɛ tigɛrɛ fɔ k'i layɛlɛ mm. u bɛ tila ka tigɛrɛ fɔ k'i lajigin o tuma e sigi kun kɛra mun ye eh. bi a ko k'a ka ɲi mm. sini k'a man ɲi mm. o tuma politiki ko la mali kɔnɔ i b'i cogo dɔn dɛ eh, eh. ni maa min ye bɔda sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn k'i da bɔ kuma caman na taa n'i yɛrɛ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ mamadu s tarawele ale ka sɛbɛnni Nouvelle Horizon ka fara Mamadu S Tarawele kan, naamu, an b'u bɛɛ lajɛlen fo, hali, Ba Jabate, un, ni n ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau, o don, l'indicateur du renouveau, anhan, A Jamutɛnɛ ye nin ye a ka fasiri ye, a ko cogo di, Jamutɛnɛ ko, ɔn, ko min ye san o san hakilina min n'o bɛ ta ni k'o don bɛrɛ la, anhan, n'o ye sigida lakanali fɛɛrɛw ye, ɔn ni a bɛ wele ko quinzaine de l'environnement a tako mugan ani sabanan e ko o baaraw nun ma don Buguni région kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinɛ san min ye juin kalo in tile tan ani kelen nata ye san 2022 min ye société Vivo Energie Mali n'o ye o kofɔ bɛɛ i bɛ station Shellw i b'olu fana kofɔ bawo olu de ka baara ɲɛsin bɛ taji sanuma dili ma min ye vivo énergie mali ye ale kɔni y'a jira ɲinɛ quinzaine na k'a fɔ ko a na jiriju kɛmɛ duuru a na o don dugu la n'i y'a ta k'a lajɛ wa a bɛna don dugu la fan min fɛ i b'o dɔn o de ye anw ka pɔn sabanan n'an bɛ min wele ko siniwa pɔn misabugu yanfan fɛ yanni i bɛ yɛlɛ pɔn in sanfɛla la dɛ pɔn yɛlɛyɛlɛda yɛrɛ galakada la ye jiri ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛna turu yen de min ye jiriju kɛmɛ saba ye k'a fɔ kɛmɛ duuru ye o de bɛna don dugu la wa n'i y'a lajɛ a bɛ kɛ sabu ye min ye anw ka bada dangada wolo ninnu ye k'o bɛɛ lajɛlen ni k'o lakana bawo jamana in k'a sen bɛ waati dɔ ye sa bɛɛ lajɛlen k'i jɛni yɔrɔ fin a bɛ se ka kɛ sabu ye eh, denkan dɔ min n'anw ka ba jeliba bɛ o ko kɔnɔna na ah. o ko bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la bawo min ye eh, quinzaine de l'environnement ye san o san a bɛ ɲɛnamaya anw ka jamana kɔnɔna na k'a daminɛ juin kalo tile duuru la ah. ka taa se a tan ani wolonwula ma dɔgɔkun fila bɔɲɔgɔnko o de kɔni bɛ ta ni k'o kɛ bɔrɔdɔlasigiw ye k'a kɛ kuma ɲɛfɔw ye min ye anw ka sigida a bɛ se ka lakana cogo min na an ka jiri minnu n'o b'a la ka halaki ah. diɲɛ don o don maa wɛrɛw fɛ mm. o jiri ninnu bɛ se ka lakana cogo min na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ jiri tigɛ an ka zofɛrɛw n'o ye ji ni kungo lakana tigilamaw ye i bɛ wuli ka se olu de ma olu de bɛ a ɲɛdɔn u bɛ se ka yamaruya d'i ma waasa jiri a kana tigɛ k'a tigɛ cogo juguya n'a bɛ tigɛ yɛrɛ fana a ka t'a sɔrɔ i quand même ka dɔ wɛrɛ turu o bɛ se ka kɛ sabu ye i bɛ min tigɛ k'o nɔrɔ bila ni k'o baaraw ni ka o bolo da min ye nin jirituru ye min ye société énergie euh, euh, société vivo énergie mali ye olu kɔni n'u ka euh, directeur marketing et communication ah. ni o ye mahaman mayiga ye a y'a jira k'a fɔ olu ka jɛkulu ah. a kɔni a ma to kɔ fiyewu ah. bawo min ye taji sanuma dili ye jamanadenw ma min ye jɛkulu wɛrɛw ye minnu kɔni bɛ wuli k'u jigi kɛ u ye olu bɛ u dɛmɛ o dɔ bɛ tali kɛ anw ka kalanko la mm. min dɔ bɛ tali kɛ an ka sigida lakanali baaraw la ha ka ja min ye sirabakanna yɛrɛ kanako ye n'o ye sécurité routière ye o bɛ dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na donc n'i y'a ta k'a lajɛ hakilinajigi san 2021 ko n'i y'a lajɛ min ye hakilina min n'o kun tan bɛ k'a fɔ ko bamakɔ la coquette bamakɔ sanuma o bɛ se ka ye ka don bɛrɛ la cogo min na ko min ye société vivo énergie mali ye k'olu y'o jeniyɔrɔ fin o la bawo rond-point in Bazumana Sis o kɔni o rond-point in kɔnɔna na n'a filɛ sigida filanan kɔnɔna na bamakɔ disiriki la ko o ye jiriju eh, kɛmɛ fila ani bi saba ah. o y'o de turu ye o rond-point in na wa jiri ninnu bɛɛ lajɛlen balolen don ah. wa ko min ye eh, société vivo énergie mali ye ah. a kɔni a jɔlen don faso maliba denw kɔkɔrɔ kulu minnu bɛ yen n'olu kɔni b'a fɛ k'a ka dɛmɛ ɲini o ka wuli ka se u ka cakɛda la u mana hakilinaw falen falen ɲɔgɔn na u ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn min ye o n'o baaraw ni k'o boloda halisa directeur marketing to a la min a ka kɔrɔfɔ la n'o ye Mahamadu eh, Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana min ye jirituru ye o kan ka don ba la wa min ye jirituru ye a hakilina ko k'a don lakɔlidenw na koyi bawo jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen de kan k'i jeniyɔrɔ fin jirituru la o bɛ se ka kɛ sabu ye sigida lakanali baaraw a bɛɛ lajɛlen ka a kɛ i taabolo ye ani tabiya ye wa n'i y'a lajɛ a jamutɛnɛ ka fɔ la halisa a ko ko min ye société énergie vivo énergie mali ye u bɛ wuli ka jɔ min na anw ka jamana kɔnɔ a dogon tɛ maa na bawo min ye kanako ye n'o ye siraba ka sanfɛla kana ye ka taa se an ka sigida lakanali baaraw ma ka taa se an ka kalanko ma wa min ye jirituru ye u fanga banban b'o de kan kosɛbɛ bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ i b'i sigi kɛnɛ kɔnɔ wali jamana kɔnɔna na Ɔn. min ye a kungobolo ye Ɔhɔ. n'a ma lakana Ɔn. ni sigida n'a ma lasaniya Ɔn. k'a lajɛya Mm. k'a jirituru ko k'a don bɛrɛ la Ɔhɔ. k'a bɛ kɛ sabu ye waati ni don natɔw kɔnɔna na Ɔn. maaninfinw tile kɔni a na dadi kɛ u ka kɛnɛya la A filɛ dɛ. wa a na dankari kɛ u ka kɛnɛya fana na Ɔn. min ye eh, société vivo énergie mali ye Ɔn. wulikajɔ a kɔni bolodan bɛ Ɔhɔ. ka bila juin kalo nata eh, tile tan ani kelen na Ɔn. min bɛ san 2022 min ye jiriju min n'o kan ka turu u fɛ o bɛ t'i jɔ jirituru ta kɛmɛ duuru bɔ ɲɔgɔn la anw ka ba joliba min ye troisième pont ye n'o ye chinois pont ye o bɛ se ka lakana cogo min na danganda ye ka se k'a kana ni k'a don bɛrɛ la o kɔni hakilina tan bɛ nin société in fɛ nin ye kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na a jamutɛnɛ a ka fasiri don Mɔmɛdi Tarawele an bɛ a jamutɛnɛ fo awɔ ni ka sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo sɛgɛnnafiɲɛbɔ ah. o bɛ kɔmɔsuruku kan o bɛ bɛn an bɛ taa jibi fan fɛ mm.
ne ba ne fa haminako gɛlɛn bɛ e mɔgɔ mun na n'i dɛsɛ bɛ ka sunɔgɔ i si dilan kan o bɛɛ bannen filɛ nin ye aw ka papiye ko aw ka kalan ko aw ka kɔnkuru ko aw ka ɲɔgɔndan ko ka taa se fo cɛsɔrɔ kow ma a ye wuli joona a ka taga sotuba ACI la an ka morikɛba in fɛ yen n'o ye ali bubakari hayidara ye ali bubakari hayidara ye mori kɔrɔ sebatigi dɔ ye mun sigilen don k'an kɔnɔ ka se ka nimisi wasa ani nisɔndiya d'an ma a ka nɛgɛjuru sira filɛ nin bi wolonfila ni wɔɔrɔ bi duuru ni saba bi naani ani duuru k'a kun cɛ bi wolonfila la walima n'o ma diya i ye malitel nimoro filɛ nin wɔɔrɔ bila wolonfila nɔ la dɔrɔn oranzi nimoro la i n'an ka ni cɛba in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw bisimila nisɔndiya